Salude a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas e nos cossizat puru carchi libru 'e lèghere.
In custa puntada torro a pigare sa chistione de sa poesia, s'arte chi pro sos sardos, a su nessi a parrer meu, est istoricamente sa prus arta 'e totus. Nd'apo giai faeddadu in un'atera puntada de poesia, ma custa borta tenio gana de nde torrare a chistionare cun d'unu poeta. cun unu amigu chi apo connotu me i cantos annos faghet in Italia e chi tenet su meritu de m'aer fatu pensare a manera differente siat a sa limba nostra ma mescamente a s'arte e a s'importanza chi tenet po s'umanidade. Custu amigu est Alberto Masala, medas de bois za l'ant a connoschere, otzieresu disterradu in Bologna, Alberto si est a contare non bastat una puntada pro narrer totu su chi at fatu in sa vida, ca at publicau poesias, at bortau libros in italianu dae su castiglianu, dae s'inglesu e dae su sardu etotu e at traballau fintzas in sa ràdiu, in sa televisione e in su teatru. Mi so ispassiau meda chistionende cun Alberto ca at batiu su puntu 'e vista de s'artista pro faeddare de arte e de su poeta pro faeddare de poesia, e ca m'at contadu esperièntzias e àteras cosas ispantosas pro cumprender menzus comente est cambiada sa poesia e sos poetas. Cun Alberto faeddamus siat de sa poesia iscrita siat de sa poesia orale, fintzas de su chi tratan sas poesias in su mundu de oe o de ite diant deper tratare segundu a issu o de ite ant tratadu istoricamente e fintzas de su ruolu, pro narrer, de internet e sos social media in custu mundu.

E bè Albè, ite parimus? Oi.
A narrer a un'anca est pagu, peus. Ehi no, imbetzes ego so cuntentu mannu de ti tenner ospite, ses fortzis s'ospite chi fua disizu prus de tenner de totus ca tue non nd'ischis ma. custu podcast o custa idea de fagher unu podcast in sardu est meritu tuo barra curpa tua dopo totu sas arresonadas chi amus chi amus fatu in Bologna in sos annos deo e tue però a bortas unu non nd'ischit chi chistionande cun una pessone e mancari chi li tzaccat in conca ideas chi non pessabat Però tue depo narrer as tentu custu meritu, l'apo nau brullanda e curpa ca est unu meritu mannu de m'aer de m'aer bistidu in conca de fagher cosas in sardu de balia e de cunzetu e namus de interessu. Duncas tue ses su re de sos ospites de custu podcast. Ma finimila, ma pro caridade dai acabala dai, Promi', si mi la sighes goi no andat bene, ti lu so già nende.
Ca s'argumentu chi amus seperau est sa poesia, tue essende unu poeta apo nau chistionamus de poesia e nd'amus fatu un'atera puntada amus chistionau de sa poesia nugoresa cun Maria Antonietta Piga però cun tegus sa idea fiat a leare s'argumentu prus in generale e namus imbetzes de fagher una panoramica istorica ca mancari la faghimus a pustis a chistionare de sa poesia oe in die e finzas puru ite est diventata sa poesia, ite arte est Comente est cambiada sa poesia, namus fintzas in sos urtimos detzidi tue vinti, vinti chimbe o chimbant'annos a cust'ala. Ite idea ti ses fattende tue?
Ah! Sa matessi chi mi so fattende de ogni cosa, sa poesia no est nudd'atteru che che una un'ala, unu unu cantone, unu de sa de comente est tottu su restu no, si tue colonizas Colonizas unu logu, una limba, ses colonizende finas cussa sa poesia no, sa poesia sarda est a curtzu a curtzu a sa poesia italiana comente a sa poesia europea namus e finas, chi podet esser unu una cosa 'e prexu ma est unu difettu mannu ca andat a perdere cuddas cuddas cosas chi chi la la faghian differente e la faghian manna finas e su pro narrer sa s'ischire chi sa poesia est ritmu e cantigu innantis de esser atteru Ecco custu est una de sas cosas chi si sun perdendi in Sardinna e poi niente totu daghi daghi mancan mancan sa sustanzia mancat su su 'e narrer si diventat poveros comente iscumparit una limba iscumparit cando non b'at nudda 'e narrer aintro gai est e si una limba no est pius capaze de narrer calisisiat cosa cheret narrer chi est diventada povera, sempre pius pagas peraulas, sempre cuddas, pensadas in italianu, pensadas in italianu, custu est su pius chi mi faghett male a su coro, ca tue los intendes faeddende e sun faeddende in italianu e chirchende de 'ortare in sardu Siat sos cunzetos siat su modu 'e faeddare, ma cando mai no b'at pius zente chi pensat in sardu in giru, tue in sardu pensas daghi faeddas in sardu? E dipendet da
su chi so nande e mi las penso in sardu medas cosas, dipendet si so in su traballu, trabballande in foras penso in inglesu però Custu est unu discorsu supra sa poesia sarda, ma si lu cherimus illarghiare pagu pagu e ismanniare e infetze imbetzes de chistionare de poesia sarda chistionamus de poesia prus in generale ca sa lutta sas peleas pro non pro fagher creschere ma pro fagher torrare a biva sa limba sarda, las connoschimus ma si tue mi chistionas prus in generale mancari de sa poesia, mi chistionas si cheres in Europa, ma si podimus finzas in su mundu, in cale diretzione est andende sa poesia segundu tue, si est un'arte chi galu est viva e si est un'arte chi galu tenet balore. E zertu chi est viva isse est malaida meda e ma sas maladias de sa poesia e de s'arte in genere e pro caridade no est chi sa poesia ada peus las connoschimus sun daghi sa poesia at incominzadu a non rapresentare pius sa zente sas comunidades at incominzadu a faeddare de miserias personales de de su poeta faeddat de isse etotu e non narat nudda non narat nudda de interessante nudda chi rapresentet ei sa zente si infadat s'infadat non l'iscurtat pius no an sa capassidade, mi eo naraia sempre e mi l'an fina furadu custu modu 'e narrer, ca l'apo 'idu publicadu in d'unu libberu pagina otantunu. Eo puru furo dae tene. Però mi l'an furada chena narrer chi l'aio nadu deo. Eo ti lu naro, eo ti lu naro.
Tando e apo cumpresu chi s'arte in genere, tota s'arte ei sa poesia pius de su restu at bisonzu 'e tres cosas pro esistere, su geniu de de ischire agatare su 'e narrer e cussu vabbè s'intelligenzia cussu non dipendet dai dai nudda 'e atteru, duos sa capazidade de muntenner s'attenzione allutta sempre de chie l'est iscurtende, custu l'ischian bene sos cantadores, sos poetas cantadores e non sos cantadores, custu l'ischian bene, si non muntenes s'attenzione sa zente si che drommit, sa zente si isfadat, sa zente si cansat, quindi cussa fit s'arte però S'arte fit s'arte muntenner s'attenzione, non fit s'arte de chissà ite, e s'àtera es fit a bi a b'istichire sensu intro, a trasportare sensu, a narrer cosas, si non bi naras cosa intro sa poesia nende nudda Tando sa poesia fit rapresentativa de sa zente e fit sa 'oghe de sa zente chi no ischiat cantare in poesia chi no ischiat chi no ischiat fagher sa sa sintesi no de totu su chi sun nende e su poeta fit pius pius fit pius fit fit capassu e pius fit bravu pius fit giamadu tantu no fit gai in cussos tempos sa poesia sarda no Est chi aiat piedade meda. Si bi fis bonu ti che ponian in su palcu, si no bi fis bonu una 'orta bi bi pigaias duas, poi ti nde falaian e no bi torraias a pigare. E gai, como no est pius custa, no est pius su su cunfrontu cun sa zente, su su fattu chi si sa poesia esistit o no esistit Como sunu sos academicos inghiriados, sos amigos, su custu, su cuddu, e poi una unu cunzettu de poesia chi non nezat nudda, ca non devet distrubare su sistema finas de de su sistema chi at colonizadu sa Sardinna, est unu sistema chi at bisonzu de un'arte chi non nezat nudda pius s'arte faeddat e pius est perigulosa, semplice ma non mi lu so inventende deo custu no, so nende cosas chi sun las bides in totu s'istòria 'e s'omine de de s'umanidade, non mi la so. Ascurta Albe', custa cosa de su de mantenner s'attenzione m'at fatu pensare a un'atera cosa. S'arte, s'arte si no. Zertu però penso finzas chi mancari s'artista bi ponzat impegnu in custa cosa e chirchet de mantenere s'attenzione, est diffizzile oe in die a mantenere s'attenzione 'e sa zente, ca sa zente bellu meu est incue su giogu, cussa est s'arte, eo mi so agattadu in Franza, in totue, in Ispagna si bi ses bonu t'iscurtana, si nono faladinde. No però cherzo narrer che mancari sa zente ca semus sempre innantis de su telefoneddu, innantis de sa televisione, s'attenzione est prus diffizzili a la mantennere oindie. Deo e tottu ti nao chi a lezzere mi nde lezo unu muntone de libbros e mi sforzo finzas de nde leggere su prus possibile ca si si si mi lasso cant'e cantu andare chi so sempre tzaccande unu telefoneddu, chi so sempre abbadiande videos, s'attenzione est abbassande, fatzo letzione a. Beh ma no est chi ses pius malaidu 'e sos ateros no, est normale custu chi mi ses nende. In generale sa zente at prus pagu. Est normale, eo puru, eo puru leggio pius pagu, va bè, eo apo s'edade, so intradu in edade e legio pius pagu, non bi la fatto, chirco 'e no isprecare tempus e de legger solu su chi mi interessat ebbia prima leggia pius meda. Però fattende letzione a piloccos de vinti vintiunu annus los bio chi sun capazzos de attinare de abbarrare attentos cuartu 'e ora esazerande e su chi nd'attiat chi sa poesia est perdende finzas publicu mancari ca mancari su poeta bonu esistit, ma est su pubblicu chi no attinat, chi no abarrat attentu. Mancari est un'isvarione meu, currezimi, nami ite nde pensas tue. No, no.
Si bi ses bonu t'iscurtan, si no, no, no, no. E poi sa poesia at apidu evolutziones. Unu certu spoken word, como già l'ischis ite cheret narrer, o unu certu, o finas su rap, daghi fit bonu meda, daghi fit intelligente e interessante podiat intrare in sa poesia unu certa unu certu spoken word femminista pro narrer in Inghilterra tue ses no ecco abbaida Kae Tempest a s'incominzu como no mi piaghet pius mi ch'at mi ch'at infadadu no mi piaghet pius ma a s'incominzu fit poesia cussa Fit poesia, oddio, faeddaiat de issa etotu, però faeddaiat de una cundizione 'e sa femina e de sas feminas. Tando boh eo a mie eo cando so in d'unu palcu mancari 'ezzu m'iscurtan, abberu mi', eo che pigas a unu palcu mi fatt' iscurtare, scusa eh, no pro narrer chi so pius bonu 'e sos atteros ma mi fatto iscurtare, si no m'isto mudu, no b'at bisonzu 'e pigare a unu parcu no, in sa vida, e no b'at bisonzu 'e sa peraula sempre, non mi interessat, mi su peus inimigu chi tenimus est s'ego, ammentadi custu in s'arte Ca daghi tue ti bloccas in s'ego no andas pius a logu istas abarradu frimmu non ti moves non pesas sa conca non bides ite b'at in giru e deo so 'enzo dae una generazione chi si che isolviat in unu in sos colletivos

inventadu inventadu pensadu una teoria chi fit temporary autonomous zone zone temporaneamente autonome e fit una teoria chi nos at agiuadu meda a nois cioè tue tue faghias un'apparizione in cuddane faghias unu un'azione de arte de poesia de su chi cheres improvvisa e imprevista e poi iscumparias e no ischiana mancu ite ti naraias e custu fit sa teoria de Hakim Bey Taz Temporary Autonomous Zone già si la chircas in wikipedia l'agatas ecco apo so istadu pesadu gai, apo vividu gai. Duncas est s'ego de s'artista chi est fregande. No s'ego est una conseguentzia, no pro caridade, no no est s'ego chi frigat, est chi sa concezione 'e s'arte cheret un'ego e de ite faeddan poi de miserias, eo las apo iscritas custas, aspetta leo una si l'agatto leo unu libereddu a totu las apo iscritas mi, ei l'agatto est inoghe, fortzis ti potto leggere calchi cosa, però est in italianu ma pagu ti leggio poi la torramus a faeddare in sardu. Leghe leghe tranquillu. Invito per un attimo a sostituire la parola poesia con la parola musica. Immaginate di fare musica senza sapere cos'è una nota,

Pedo semper a sos ospites de cossizare carchi libru. Unu libru chi podes cossizare est custu chi m'as lomenadu como. No est unu libberu custu no. Est unu libretto d'opera piccolo piccolo piccolo chi sun cantas paginas, tra una cosa e s'atera anche cun su curriculum trinta ses paginas ma est unu nudda custu. Ma e tando b'est custu. Duos poetas de su flamenco. M'ant sfidadu in una gara poetica. E issos pensaian chi eo rispondia cun sas fromas sardas, piaghesa, in re, custu, cudd'ateru, mi e la, ed invece apo leadu sos palos de su flamenco e apo rispostu in flamenco, soleà, mariana, fandango eh non nd'isco boh bi sun non sun b'est in sardu però no no in ispagnolu no b'est s'introdutzione s'introdutzione mi tres rigas cuidado con los vigilantes que a ninguno de ellos les gusta el cante chi cheret narrer stai attento coi vigilanti che a nessuno di loro gli piace il canto e io cuidadoso tota vida non s'abbizan si canto dontesas de vigilantes

amus una unu magasinu, una istensione, unu una ricchesa e nois podimus leare sas matessi paraulas dai dai raighinas catalanas, raighinas castiglianas, raighinas pius sardas, namus pius antigas e raighinas italianas dae totue cando giaia mia mi naraiat a serrare sa gianna mi podiat narrer e fit sa mantessi frase già l'ischis tue serra sa gianna fit ispagnolu serra serrar cierrame esa puerta tanca sa gianna fit catalanu cunza sa gianna fit sardu E mi fit nendi sa mantessi cosa, e nd'aiat tres de peraulas pro e no ischiat mai cale podiat impitare, e mancu issa l'ischiat, sa chi li 'eniat a conca impitaiat, serra, cunza e tanca, eccu e apo impitadu in custa poesia totu sas peraulas pius castiglianas chi tenimus in Sardigna, si b'aiat duas maneras de narrer sa mantessi peraula, eo b'apo postu sa peraula Su problema fit chi custos ragionan in paris, deghe doighi otto, sa poesia sarda, sa mia poesia sarda comente m'at frommadu est in dispari, undighi noe sete fin'a su chimbe che a Peppinu Mereu si cherzo nanneddu meu su mundu est gai e e non bi resess non nde 'ogaia sola no bi no resessia iscriende unu cazzu e tando ite apo fattu apo nadu ascù a iscritu e fattu, bi lu rispondo in sardu comente l'isco rispondere, e posca che lu torro totu a una una unu modale, unu corpu, de lì a unu corpu, 'oghende unu corpu, sos undighi los fatto diventare deghe, sos noe los fatto diventare otto e apo iscritu. As adattadu sa metrica, namus, da una metrica che. Sa sarda a s'ispa a sa a s'andalusa, a su flamenco e difatis cheren fagher su discu e s'at a esser su primu su primu flamenco cantadu in sardu in su in s'istoria 'e s'umanidade. Su libberu si narat letras flamencas, no su libberu si narat una cantada ed est letras flamencas di José María Gómez Valero e David Eloy Rodríguez Torradas a moda issoro, no a moda mia, in sardu logudoresu de Alberto Masala Minotti. Cust'est, de de cale annu est su libru? Ocannu passadu.
E tando, nai chi sa poesia si ch'est morinde, non at prus nudda, non tenet prus nudda de narrer, m'est parende chi tenet unu muntone 'e cosas de narrer. Ma imbetzes eo in custu, in su format de custu podcast ando a prus a domandas. e poi vidimus ue che paramus no. Sa domanda inue est sa poesia comente est cambiada e tue mi ses nande est diventada autoreferentziale podimus narrer no non contat prus nudda, ma diventende goi segundu a tue est prus orale, est prus pagu iscrita, est prus una cosa de social?
Totu totu totu su chi ses nende totu eo cando giro inoghe ando a piazza San Francesco su chenapura notte, su sapadu notte b'at amas de giovanos chi faghen freestyle in sa piazza poi non narana nudda pro caridade si nde naran de 'onzi colore s'unu cun s'ateru ma non narana propriu nudda poi Ma ca 'onzi tantu caleccunu lu podet sentire, a bias mi frimmo gai fatto finta 'e nudda, mi ponzo a banda e mi ponzo a iscurtare a bidere ite narat, unu duos passaggios los leas sempre de carchi cosa pius bona namus no, no de però pro narrer sa zente nd'at bisonzu ecco, si custos giovanos si poneno a fagher freestyle carchi cosa bi devet esser no poite non so deo chi mi lu so inventende e totu faghen e poi faghen cudda invece faghen cudda poesia morta academica no su pius in sas universidades chi non bessit dae cussu giru e cando apo fattu Taliban Taliban est istadu unu best seller a livellu forte in sos in America, in Franza, in Italia, in totue. E ma Taliban fit, serviat, poite l'apo fatu Taliban? Apo leggidu sos divietos subra sas feminas afganas e no ischia comente las agiuare, cuddas chi aian fattu su film Viaggio a Kandahar, tando apo nadu fatto unu liberu faeddu cun boghe 'e femina in custu liberu eo so una femina eh, faeddende una, milli feminas so, faeddu cun boghe 'e femina luego lu presentamus in cuncertu, su inari chi faghimus lu mandamus a issas, oh a bi crees chi est a fattu su zocu non nd'isco cantu at bendidu custu liberu. Si, mi l'ammento.
Ascurta Roberto ma in periudu in epoca de social media e de tecnologia e de internet E una risposta poi nde pigas tue ite ite mi cheres narrer giustamente, ma segundu tue custas cosas an fattu bene o an fattu male a sa poesia? Attenzione no, issos sunu medias, medios, no no faghen né bene né male, dipendet dae sa conca chi b'at in segus, ite est bintu, cioè est comente a narrer ti faghet bene o ti faghet male aer inventadu sa tassa pro buffare Cioè as cumpresu ite so nende eh o su piattu sa s'orteddu no faghet né bene né male dipendet dae chie lu tenet in manu s'orteddu no e su chi bi faghes cun issu podes bochire podes podes segare casu. Poi atteras preguntas chi mi apo preparadu tipu est si si sa poesia oe in die est prus libera si at prus pagu o prus regulas o prus pagu regulas. Su versu liberu namus chi an incominzadu a sa fine a sos primos de su Noighentos in Italia, su versu liberu at fattu finas dannos ca at abituadu sa zente A si che istesiare dae su ritmu 'e su cantigu de sa poesia. Tando eo non so contrariu a su versu liberu, però su versu liberu depet sonare de attera manera, ma depet sonare, no est chi so contrariu a sa musica dodecafonica o a a sa isperimentatzione jazz de como però depet sonare porca miseria, chi no est pius cudda musica barocca istruturada organizada ma eo fatto sempre s'esempiu cun sa musica ca sa zente no isco proite at pius cultura musicale chi non cultura letteraria E si eo ti fatto s'esempiu de sa cultura musicale, so seguru chi mi cumprendent pius de su chi so nende e chi no si ch'istesiat dae su chi dae sa sensibilidade de sa zente, quindi dae sas regulas de sa musica barocca semus passados a su silenzio John Cage arrividos a su silenzio John Cage e e no est pagu no, comente brincu, e totu est musica custa, totu est musica, totu est totu est importante, quindi sas regulas sia de pro iscriere pro su tenore, sas regulas non si podent toccare, ca si no che los betto fora, non podent cantare a l'ischis ite su dittongo no iu ae no lu podes ponnere in su cantigu a tenore in ue b'est su corpu ca che los bettas fora tando in sardu aera diventat a e ra diventan tres sun tres tres corpos no aera in italianu sun duos aera ae ra ecco Custas sun regulas chi non si poden ca si cantas a tenore li depes dare su cudda andanta a su a su cantigu no che podes bessire da incue no e custa e incue sas regulas bi cheren in finale in finale in finale 'e camba non podes mai ponner certas cosas certos sonos ca non resessis a los cantare los deves ponnere in mesu in cominzu, los deves cioè tue probabilmente su cantigu a tenore tue l'intendes e non t'abbizas, non tue no alle sa sa zente l'intendet, non s'abbizat chi est pienu 'e unu muntone 'e regulas e chi non si podet e chi non si podent cambiare cussas regolas, ecco incue bi cherent sas regolas e deo las isco e custu mi favorit meda eh in sa poesia chi chena sas regolas, ca sa poesia mia chi lis piagat o nono cantat de 'onzi manera finas cando no cando su versu paret liberu est sempre cantende ca eo sigo su cantigu Sa poesia cheret, no si nche podet istesiare dae dae s'idea 'e su cantigu, est unu cantigu sa poesia, sempre, mancari siat versu libberu, quindi eo t'apo rispostu, non nd'isco si t'apo rispostu.
Zertu chi as rispostu, ma tue poi cada risposta tua mi nche zughet a un'atera a un'atera pregunta, ca si tue mi naras goi Chi paret chi regulas non bi nd'at ma sas regulas las depis sighire ca depes sonare, namus no, depes sonare bene e tando custa poesia arta a s'antiga ja esistit galu.
Pro me si. Inube l'agatamus segundu a tie custa poesia? A mie eo mi diverto, mi ti nde naro una, ma mi diverto tropu però, ma custas sun No brulla no, sun soddisfasciones chi mi 'ogo, tando b'aiat rapper chi m'an pedidu de de intervenire de fagher sas cosas in sos discos issoro no, e deo apo fattu sos testos repados e tando una 'orta nde lis apo fattu una subra a sas bases militares E mi faghet Riccardo Fadda, Porto Torres, est Portu Turres de Istranos Elementos, bellas be bellas, bella sonat chi est una bellesa, sonat, torrat propriu ita su, tue ja b'ischis istare in su cuatro cuarti, però intantu su cuatro cuarti non l'as inventadu tue e nè e nè nois apo nau, sun mai cantos seculos apo nadu chi l'impitan su cuatro cuarti, ma andat bene apo nadu no est cussu su problema e como ti naro una cosa apo nadu, a l'ischis chi sa fromma 'e cuddu 'e custa cosa chi t'apo dadu pro su rap est una fromma 'e su setighentos un'undighina apo nadu est comente cantan in Fonne in Orgosulu si tue ti pones a cantare a sa fonnesa essit perfetta, sette sette undighi sette sette undighi undighi undighi si bivent como bombas sas chi 'ettan in Chirra no ti 'ortes sa cara a s'ater'ala bum bum si ite fagher non crobas, ecco e deo l'apo postu in rap apo nadu
a ti nde abbizas apo nadu chi chi non nos ispostamus si cherimus istamus inue fimus e podimus istare e faeddamus de cosas de oe si bivent como bombas sas chi 'ettan in Chirra non ti 'ortes sa cara a s'ater'ala si ite fagher non crobas s'argumentu t'ischirriat non lerzas chie in s'inimma amara no istas tratenzende su su tempus est benzende e andat sa Sardigna innoromala no b'immo fennè une parena bi l'an tiradu cussa fune custu est postu in rap però est un'undighina de su mille e setighentos ecco. Mi ses rispondende a la connoschere sa poesia classica ja bisonzat e esistit e sighit a a esistere finzas in formas novas chi poden esser sa musica, assolutamente
Oh io non sono non so nostalgicu 'e nudda eh, pro caridade, però su rispettu bi cheret pro sas cosas, sas cosas da chi esistin cheren rispettadas e connottas e custu est un'atteru un'atteru passaggiu de si semus o non semus una zente, unu populu chi tenet cultura e chi connoschet dae due dae inue 'enimus e a inventare cosas nobas e nd'invento puru. S'attera die candu est unu mese faghet unu musicista elettronicu m'at nadu Albè sto facendo il disco nuovo dai fammi fammi un testo e m'at dadu una musica elettronica ritmata abbastanza ipnotica abbastante e bi l'apo fattu bi l'apo fattu e no ti lu fatto intender como bi l'apo e bi l'apo fattu sa proa bi l'apo mandada cun su telefoneddu a chi perfetto chi lu faghimus nel disco ed est unu unu 'odale longu Ma ti lu mando a s'iscusa cando acabbamus pro lu connoscher e pro ti fagher a cumprender chi non so fatende cosas tradizionales ebbia no so fatende su chi bi cheret fattu su chi bi servit su chi bi su chi bi cheret non bi nd'at ischemas non nde sigo eo si b'at una cosa non so ischematicu
Andat bene. Ascurta, però, tue puru in custa risposta mi che zughes a un'atera pregunta galu. E andamus. Immazina chi b'at, poi custu discu chi m'as nau, cussu puru lu ponzu in sa descritzione de su de su de su podcast gai l'acatana sos chi nos ascurtana. Ma sa pregunta est, vidu chi tue non ses ischematicu, però nasa, depimus tenni su respetu de su chi esistidi, vidu chi tue nasa, sas cosas nobas las semus fattende, ma sas cosas nobas, ma sas cosas vezzas puru. Esattu. si tue namus un'ipoteticu giovanu chi s'innamorat de sa poesia chi s'accurtziat e tue sa pregunta est li depes dare duos consizos unu divietu e una regula ite li dias narrer su divietu ti lu das tue, custa est sa regula su divietu ti lu das tue, sa regula est su divietu ti lu das tue, ca ca ses tue chi depes seberare, non so deo, eo no eo non so mastru mi apo sempre rifiutadu de mi fagher giamare mastru, no apo mastros, non so mastru, ma eo apo imparadu dae totu, sun totu sos mastros o ca naras chi nono custu no andat bene o ca ti nde innamoras e ti lu e lu e ti piaghet, a mie mi piaghet ite nd'isco eh a mie sos antigos mi piaghen meda a mi A mi m'an fromadu e apo appidu una sorte 'ona, est istadu su a esser logudoresu, ite naras a esser logudoresu, pensa a ite culu chi apo appidu, eo so naschidu in Otieri, como so faeddende su patadesu eh, ma eo so naschidu in Otieri e faeddo s'otieresu cantu sos mezus, faeddo s'otieresu cioè logudoresu occidentale ma in domo si faeddaiat su patadesu ca mamma fit de Patada e daghi eo a mie mi 'essiat cosas in utieresu Iaca Bamia pares istropiadu pares ah andat bene non si podiat intender mamma vai vai e m'istorchiat sempre m'istorchiat daghi mi 'es, ma dai finas a dai minore, vai chi pares istropiadu vai e e qui duncas como so faeddende in patadesu difatis chi est sa limba 'e domo pro me, ma babbu fit tataresu e già est nudda e l'apo babbu faeddaiat tataresu e e tando a mie mi fit bintradu cussa puru chi m'at postu acurzu finas a su a su cadduresu ca namus una est la versione la variante trovatòrica, troubadour, in istiu devia faeddare su s'aligheresu ca chi fia sempre in s'Alighera e tando m'est intradu cussa puru e a ses annos aia battu chimbe limbas in conca ca e sun limbas e accidenti limbas sun no e su cadalanu est una limba maravizosa provenzale cussa puru comente est provenzale fit sa peraula chi non mi 'eniat comente su tataresu no su periodo provenzale e apo appidu custa sorte 'ona eo e in custa sorte 'ona apo appidu s'attera sorte ancora pius bona chi sos poetas mannos in Sardinna sos pius sos chi tenent pius lughe pius segundu me e abbisu meu unu bi si podet aer in Tonara namus chi est Peppinu Mereu chi imitaiat a nois però, un'ateru bi nd'at in Bonorva, un'ateru bi nd'at in Bidda Noa Monteleone, a in Otieri bi nd'aiat vinti, vinti bi nd'aiat no unu, e in Pattada ateros vinti, e custa est sa sorteona chi apo appidu e deo bi so creschidu in mesu Propriu in mesu. Zaja mia su sero cando fia minoreddu in su foghile, su foghile chi fit in terra eh, comente fit una 'orta su foghile, poi diat esser bellu a lu contare comente fit fattu, bidu as sa domo 'e Grazia Deledda Daghi intras b'at unu foghile in sa coghina in terra. Su 'e zaja mia fit meda pius mannu e pius assiadu cussa de pedra, ma fit mannu mannu eh! Bi si istaiat de zente vinti vintichimbe pessones b'istaiat in cussu foghile a s'estidu e nois istaiamus, tando b'aiat su furru, b'aiat su sa tzimineia, su furru, totu fit una una 'odale fit una coghina 'e su millebattoghentos tando beh custu foghile meravizosu, nos poniamus in su foghile e issa mi naraiat fizu meu naramilla sa 'e conca 'e corru e deo cominzaia dai minoreddu mi Aia promittidu fattu votu e giuradu de no cherrer cantare pius mai no ch'aia finidu s'argumentu leadu ca de narrere ancora aia assai ma a custu m'an ispintu obrigadu e costrittu Barore Mariantonia Chinto meu s'a Deus apo offesu issos nd'appan in garrigu su pesu issa mi leaiat su brazzu e naiat fizu meu cussu fit parente nostru e poi sighiat eo no e mi faghiat totu sas poesias a memoria tando faghet, dai narami sa 'e Addemala como mi piaghiat meda, cantas tristas memorias m'ischidas in s'attonita mente Addemala, memorias, eo fia minoreddu a mie m'at pesadu goi, andaiamus de poesia nois e de isterrer nois chi fimus e poi e nd'apo connotu poetas, daghi tue ses in iscola chi su nebode 'e Pirastru a cando tiu Cubeddu faghet faghiat sas litteras a babbu in rima e cando tiu Morittu fit su tiu 'e su cumpanzu meu 'e bancu, fimus inghiriados de poetas nois e custa est istada sa sorte mia, a mie m'an imparadu meda e comente fatto a no a no nde tenner contu e a los trascurare a mi nde a non bi pensare, però a su mantessi tempus apo connotu sos beat apo vividu in domo cun Gregory Corso, apo connotu a Burroughs, Ginsberg m'at dadu sos inedittos de Kerouac chi apo portadu in italianu, Ferlinghetti mi publicaiat sos libberos, tres nd'apo fattu in San Francisco e so sotziu onorariu de sa Biblioteca Nazionale 'e Santu Frantziscu, Santu Frantziscu 'e Lula, Santu Frantziscu 'e America

Non ho mai rinnegato un grammo delle mie radici.
Ma infatti un'attera cosa, un'attera, un'attera curiosidade tenio, ite, ite poesias de atteros logos o namus finzas tradiziones poeticas de atteros logos, cale est mancari unu logu, una tradizione poetica chi t'aggradat, una tradizione poetica chi t'at finzas influenzadu. Sa sarda est sa tua. Non b'at unu populu in su mundu chi no apat fatu una poesia 'ona
Però nd'as a tènnere, nd'as a tènnere una chi t'aggradat prus de s'àtera. Custu est Tuareg, est unu frade, Hawad. Deo l'apo portada in italianu. Est una poesia, est sa poesia 'e sa resistèntzia Tuareg. Est una fortza chi no benit bene. E deo l'apo portada in italianu. E custu est Tuareg. Tando, ite tedescu, apo portadu su libru 'e su pei 'e 'ote. apo portadu, nd'apo non b'at unu populu chi no apat, si unu populu at una limba at una poesia. Ma non tenes mancu una preferentzia, potzo narrer, su gustu tuo a cara ue andat namus, in sa poesia araba mancari tue naras, no m'agradat, o sa poesia. No già m'agradat, già m'agradat, sos ultimos tribaglios chi apo fatu sun totu dedicados a Mahmud Darwish palestinesu. E chi est?
Su pius grande poeta palestinesu de su seculu passadu, su pius mannu, Mahmoud Darwish. Ma in te.
Ecco, cussu est unu cussizzu, leggidemus a Mahmoud Darwish, Palestina. Est unu poeta chi non.

però tue as una sensibilidade prus manna de sa mea no e naras leghide bois a Mahmoud Darwish ca Mahmoud Darwish esti su poeta nazionale palestinesu e beh pentzu po cussu lu depo lezere cussu motivu no no no no no Mahmoud Darwish esti istadu sa 'oghe de sa Palestina eh una 'oghe meravizosa e profunda meda e E posca no bastat custu est unu grande poeta fina in sa musica de su chi cantat ecco cando torrat totu no chi su chi narat est meravizosu e comente lu narat in musica e tando bè bidet su poeta propriu e un'ateru un'ateru chi pro me m'at signadu un'amigu meu fit poi meda amigu unu frade Izet Sarajlić

ed est istada sa 'oghe 'e Sarajevo isse s'iscuru s'iscuru est mortu est mortu in sa in sa balza fattendesi su bagnu s'iscuru cando at binchidu an dadu su premiu Moravia e cando at binsu su premiu Moravia l'ana nadu ma est felice est contentu isse faeddaiat s'italianu perfetamente ma si faddiat totu sos accentos il premio Moravia fit Moravia il nipote era Nipote e Nuoro Nuoro comente totu si b'aiat un'accento isse l'ispostaiat seguru seguru 'e Tando cando l'an dadu su premiu Moravia l'ana nadu ma è contento ah nè non del tutto perchè e perchè io sono abituato a festeggiare coi miei amici sigomente buffaiat pagu abbardente b'amus fattu sa gara nois ma a vodka ma no una no, c'era quella barzelletta de su bosniaco ch'andat a Polonia

E tando nachi mi mancano i miei amici, miei amici, e chi sono i suoi amici? Jack Hirschman chi fit unu pro me unu frade americanu non pro me unu frade pius de unu frade fit sempre in domo cando 'eniat a Italia m'at fattu de liberos in America Jack Hirschman e Alberto Masala nachi. Proite ca no l'apo, ca faghiamus festa nois, cando b'aiat de festare festaiamus e tando a fagher una festa de su premiu Moravia chena chena Jack e Alberto a isse non li pariat mancu festa, cumpresu ma e s'atera cosa e cando l'at nadu beh adesso allora quindi cosa farà col premio ca b'aiat dinari meda nachi faccio la tomba finalmente di mia moglie e ischis proite ca isse cheriat bene meda a sa muzere e sun creschidos umpare in domo e cando e si ch'est morta, e Sarajevo fit fit totu inghiriada dae cecchinos ca Sarajevo est in d'un'adde si tue pones sos cecchinos in artu non podes mancu essire dae domo cioè ca t'idene e fit ind ind cust'adde manna cun d'unu riu in mesu no gasi lu podes cumprender e e candu est morta sa muzere isse no aiat macchina e non si podiat agatare una macchina non bessiat neuna dae domo ah unu nebode l'at agatadu una chentuvintibattor betza e andat bene tando no aian benzina e isse fit pianghende Chimbe o ses dies cun sa muzere morta in sa mesa 'e sa coghina est istadu e no aiat dinari pro sa tumba, an fattu su accumpagnamentu s'accumpagnamentu l'an fattu in duos, in una chentuvintibattor, sa muzere isterrida in sa chentuvintibattor in dae segus, isse e su nebode un'ateru frade meu mannu candidadu a su Nobel Zurita, cilenu Raúl Zurita, custu ah si Zurita lu deves leggere sa 'oghe, su testimonzu de sa de su golpe de Pinochet de su fascismu in Cile, l'an torturadu como at s'Alzheimer isse, no s'Alzheimer bah su Parkinson, apo isbagliadu scusa, como isse at su Parkinson dae sas torturas chi l'an fattu in in gioventura, eo l'apo bortadu battor quattro poemi quattro poemas. E issu puru tando lu ponemus in bibliografia Zurita e. Assolutamente si, ma prima 'e totu Gatsos ca est biu però fintzas Mahmoud Darwish e e Sarailic lu ponimus in los ponimus in ma certu assolutamente e poi tando bi pones a Jack Hirschman puru Jack Hirschman at fatu un'opera eh Jack Jack est frade meu tando intantu so su primu chi l'at batidu a Italia a leggere a fagher cosas e posca isse m'at bortadu in America e Taliban l'at bortadu isse in America e poi apo fatu un'ateru libberu in The Executioner's House nella casa del boja in sa domo 'e su boja e chi fit una littera a Bush subra sa gherra e isse l'at bortada e fatta cun City Light tando amus fattu un'antologia de de cosas mias insomma e manna e però cussa l'at bortada Jonathan Richman chi est una rock star Modern Lovers e E Jack però l'at curata, si narat in italianu, l'at contivizada, l'at postu cabu, namus, e praticamente l'at fata finas Jack. E Jack at iscritu s'opera pius importante de su seculu passadu The Arcanes, Gli Arcani, cando l'at iscrita e l'at publicada, chi sun mizas de poesias, mizas de paginas duamiza una battor miza paginas l'apo nadu grassias Jack ca m'as apenas in tempus apo nadu mi parit chi l'at publicada in su nonantanoe in su nonantotto chi una cosa all'ultimo momento apo nadu m'as m'as sanadu su seculu si no mi che deppia su seculu si che deppia morrer cun Ezra Pound apo nadu grassias Nessi bi ses tu apo nadu como e m'as fatu unu piaghere mannu perchè i cantos di Ezra Pound paghianu io amo Ezra Pound però aveva anche un lato di di revanscismo anche un po' fascista diciamo un po' e quindi per non morire con Ezra Pound est menzus chi Jack apat iscrittu sos Arcanos.
Ti fatzo s'urtima pregunta e poi ti lasso in pache. Eh. Però amus chistionadu de Sarajlić, amus chistionadu eh. de Mahmoud Darwish, amus chistionadu de sa poesia tua, amus chistionadu de sos poetas, poetas sardos antigos. Jack Hirschman, su, su poeta americano, currezimi ca so ignorante totale, eh, quindi non, non eh, anzi, anzi briami, briami si cheres, ma non fiat unu poeta mancari politicu comente a sos ateros, ca custos ancora sa poesia e sa Bosnia, issu ita contau? Tando prima cosa che l'an frundidu fora fit professore in s'università isse su isse fit su professore 'e letteratura de Jim Morrison e fit professore aveva la cattedra e che l'an frundidu fora.
E poite? Ca isse fit su tempus de sa gherra in Vietnam e ite at fattu isse pro fagher s'obiettore ca fit comunista puru. Ah in America sos votos sun Ei plus ei bi si no a più a b c isse pro no fagher partire sa zente a militare daiat ei plus a più a cale si siat giovanu si presenterat in s'universidade cando tue as ei plus no partis militare totu sos istudentes suos tenian ei plus e che l'an bogadu s'universidade pro cussu un'annu b'at duradu o duos poi che l'an frundidu fora duncas fiat un'ativista puru non fit poeta ebbia eia tando isse fit diventadu homeless E at fondadu, e at fondadu, at fondadu su giornale 'e sos homeless famosu de San Francisco, The People's Tribune, Tribuna del Popolo, e lu 'endiat in sas carreras. E in sas poesias però Albè tratabat de custas cosas puru. Certu, però in modo altamente poetico.

Poi s'est perdidu in s'oriente, isse est abarradu inie a muntennere a muntennere sa bandera.
Bellu bellu Albè bellu mi ses imparande unu muntone 'e cosas mi ses finzas mentovande lumenes de poetas e de artistas chi mi frigonzo a lu narrer ma meda non los connosco però namus chi semus arribbande a badu e semus arribbande a cumprendere cale est sa poesia chi a tie t'agradat, cale est sa poesia chi tue cunsideras prus de balia de sas àteras. Est sa poesia chi chistionat de sos temas sociales a sa fine, de sos temas polìticos, si mi lego e sa sa vida, namus de sa vida chi est pius sa vida, però si mi lego Sarajlić m'est contande sa vida in Sarajevo, si mi lego Mahmud Darwish no est chi chistionat solu de sos de sos sionistas o de ite an fatu sos sionistas, però mi, mi chistionat de chentu cosas, ma mescamente in intro de unu cuntestu a sa fine prus politicu, ca sa poesia depoliticizada non, non tenet su matessi valore, semus arribbados a custa, namus, a custa conclusione. Pius che politica est etica, eh? Etica, etica, narali etica chi est pius a curtzu.

Iscrie Awad puru ti marca, ahi, no, eh, no, no, marco totu, ma ischerzande ses, comente eh. los tenzo totu eh. apertu, eh. però... Eh, per esempiu, Awad no est comunista, assolutamente, anzi. No, no, ma non cheria narrere chi tenent un'ideologia in comune, però cherzo narrere chi in comune ite tenent a sa fine totu custos, totu custos poetas, chi contant carchi cosa non mancari politica ma tenent unu tema eticu in fundu. Eh tenent sa idea de faeddare in nome 'e una zente, in numen 'e una zente.
Non faeddan de issos etotu, non faeddan de sa. No eo cando mai a mie mi bides faeddende de de a mie etotu, mai, paghissimu, e si lu fatto lu fatto pro riere, non lu fatto pro atteru motivu autoironico namus. Ma depo narrer mancari agiungo una cosighedda e poi serramus proite finzas Mahmud Darwish a sa fine cando ti lu leghes chi b'est una poesia famada chi est sa poesia a sa mamma e ammentat namus custa est una poesia nostalgica amus a narrer de de su cafè de sa de sa mamma de su pane de sa domo. Ah beh si e paret no paret iscrita in sardu Però a sa fine, no, a parti 'e cussu, però cherzo narrer chi finzas in cue si cheret poi acatas finas s'elementu nostalgicu, però s'elementu nostalgicu po su paisu suo chi est sa Palestina a sa fine e issu che la zughet a unu territoriu namus individuale ma la podimus legher finzas faeddas de te pro faeddare de sa zente tua e de sa terra tua. Si custu si podet, custu si ma su chi ti naro non lu lees comente legge o affermascione, est largu su chi ti naro e de 'onzi e de 'onzi possibilidade nde podimus bidere su chi as nadu como a mie m'agatas cumpletamente cuntegus Ma infatis sì custa est Albè un'arresonada, semus settidos in tzilleri in denantis de una tassa 'e binu e nos semus fattos un'arresonada, semus. Ma non sono mai affermassioni assolute, mai, s'assolutu no est su nostru, no non dd'amus s'assolutu. Zertu, no no, ma infatis non t'apo invitadu po nos ispiegare ite est sa poesia bella o ite no est, ma comente tue. No l'isco No l'isco. Ma, ma nemos l'ischit, ma nemos l'ischit, si unu pensat de eh.
l'ischire, no, no, man, nemmancu l'ascurtamus. No eh, si pensat de l'ischire est unu barrosu eh. e li damus una calada 'e pei a culu. Tando Albè, deo ti torro gràssias po custa bella arresonada, e ti torro gràssias po m'aer ispirau a fàghere custu podcast, non mancu po esser benniu oe, cussu bi diat mancare puru, però torro a nàrrere chi sas arresonadas chi amus fatu in Bologna m'ant lassau una trassa manna e m'ant lassau fintzas una idea in conca de proite si faghent sas cosas e comente si faghent puru cun d'una idea in conca chena essere didatticos, chena essere barrosos comente as nau tue, chena essere tropu academicos puru e chissà de nde fagher atteras puru. E a ti la poto contare una cosa prima 'e serrare, poi ti la cheres ma rapidu eh. Ca faghet a rier mi pro non serrare male tando amus nadu no sa poesia est sa 'oghe de de una de una comunidade no podet essere si nde ses si nde ses capazu su sos bolotanesos su concordu 'e bolotana a mie m'at sempre pedidu de iscriere pro issos cun Antoni Are no so chi cosa ca fuen Antoni Are cussu si ch'est mortu Antoni e mi pedian de iscriere e naraiat una 'orta mi cuntattan chi iscrie Albè chi est capitadu custu e cuddu e deo iscriia e e attacaian sas poesias in sa gianna 'e su comune 'e sa comune e poi las cantaian in sas carreras E tando sos atteros rispondian, ma non bi fin bonos poi. E tando los cherbaiamus sempre. Una 'orta Antoni mi faghet, Albè, ocannu nos iscries carchi cosa pro sa festa 'e Santu Bacchis, Bacchis est Bacco e comente sos catolicos sa Creja si ch'est setzida subra totu e at mudadu totu e e sa chesja 'e Santu Bacchis in Bolotana est piena de formelle falliche e cosas gai no, ma no si nde faeddat pro caridade e e de Bacco, ma e su rettore de sa chesja fit unu un' ex sindigu comunista de Tinnura chi fit imbreagone finas, don Garau unu bellu imbreagone, sa missa l'incominzaiat in crèsia e la finiat in su tzilleri su manzanu, sa dominiga, non bi la faghiat a restare totu in crèsia,
su ite missa est fit giai in su tzilleri isse su manzanu, tando apo nadu, ah ocannu bos la iscrio deo E comente andaian sos cavalieris cun sas bandellas no a l'ischis, intran in cresia e tenen sas bandellas, su preideru las beneighet pro sa protessione e su tenore intonat. Cuddu sero 'e calura mi l'ammento che cando esseret deris capitadu in su zilleri fia coddivaladu nendemi como furrio già no istento ma no tenia sa forza 'e mi pesare e sa ridota est mala a t'agiuare. Ca su chi paret bellu a primu ticu, biancu, friscu, lizeri, vermentinu, a s'urtimu resultat esser binu e paret a brulla chi ti lassat sicu. Bene o male mi peso e mi incamino pensende, si bi sigo m'allunzino. A cando intendo una potente 'oghe chi pariat dae su chelu fit falada, Che s'obru di Mararo nz'imbolada. No timas de esser solu, ja so inoghe. Ispasimadu fattu ses balente, l'ischias de no ti 'ettare a sa bardente. No timas chi siat s'effettu 'e feghe, so unu deus, mancari no 'enza santu. Daghi in chesia mudadu an tottu cantu, no t'ispantes ca tue non nd'as neghe. Postu mi ch'an in donzi religione. siat Baccu, Bacchie, Dionisu o Maimone. Su mi pregare non ti siat de pesu ca so s'unicu deus bolottanesu. Brincatemi sa janna, a fora totu, via, andadebocche e tue a mie no che torras a ponner pe inoghe, guai. Cussa est sa reatzione chi cherias tue, esatamenti su chi cherias tue. Assolutamente, poi m'at cumbidadu puru, però ca s'est postu a riere si nd'est postu. L'apo fatu cantare in cresia ca so s'unicu deus bolottanesu a Bachis. As cumpresu? Questi sono gli scherzi, sas brullas chi piaghian a mie. E la poesia est finas custu, è anche ironia, gioco, ma sa zente riende, tue non nd'as bidea, un successo enorme. Posso immaginare, già me lu posso immaginare.
e mi leaia custa soddisfassione mi leaia no a bias una piccola soddisfassione cun la poesia.
Tando sa promita est chi faghimus un'atera puntada carchi atera die e eh adè como già mi nc'apo a morrere innanti e sighimus no e sighimus a arresonare gratzias Albè.
Nudda gratzias a tie e mi dispiaghet chi so illanadu e ti ch'apo leadu a millì no no no eh
Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In sa descritzione de custa puntada acatades acàpios e ligàmenes pro connòscher menzus custa chistione e fintzas sos riferimentos a sos libros chi at cossizadu s'òspite in custa puntada. Custu podcast l'at fatu Lisandru Columbu cun s'azudu de sos òspites ebbia. Tenide bos contu e adiosu.